dịka anyị si kwuo n'oge gara aga na ọrụ ugbo abụghị maka onye ike adịghị onye umengwụ agaghị arụnwu ọrụ ugbo maka na ọrụ ugbo bụ maka ndị ike dị ọ bụ ya mere ọtụtụ mmadụ ji aba n'ọrụ oyibo n'ụbọchị ndị a na-agbara ọrụ ugbo ọsọ maka na ihe a na-eme karịrị dịka anyị kwuru n'oge gara aga anyị soro ji n'ala mana uchu a na-echuru ji karịrị akarị maka na ọ bụ na ji ruo ome a na-egburu ya agba a na-egburu ya oli Hmm? ugbu a abatala m n'ime ọhịa ịhụla ka m na-awụgharị n'ime ọhịa ka m wee gbute agba m ga-etinye na ya bụ ji ka ji wee mee mma mma maka na ọ bụghị naanị itinye ji n'ala e nwekwara ọrụ dị iche iche a na-arụrụ ji Hmm? Ee, nke a bụ agba icheku dịka ndị be anyị si akpọ ya agba icheku ka anyị gbuchere nke a ka ọ wee dị ka a na-eme maka na ọrụ a ya-arụ arụ akarịkwana akarị nke a ka a na-akpọ agba ụkpọdụ dịka ndị be anyị si akpọ ya nke a bụ agba ụkpọdụ anyị egbuola agba icheku nke a bụ agba ụkpọdụ ihe mere eji ọ bụghị osisi niile ka eji eli ji Hmm? e nwere nke ndị be anyị na-akpọ ma atụ ụbọchị ma ndị ọzọ ndị ahụ na-agba ụtụ Hmm? ọ bụrụ na itinye ya n'ala ọ nọ ọnwa ole na ole maọbụ izu ụka ole na ole gbaba ụtụ

nke ọ bụla i gbutere ị ga-agba mbọ ka ị kpachapụ aka dị ya na ka ọ wee dị mma ka ihe dị mgba mere nke a ka a na-akpọ osisi ụtụ dịka anyị kwuru na mbụ na osisi ụtụ na-adịkwa mma iji wee lie ji maka na ọ naghị agba ụtụ ee osisi ụtụ enwere ihe ihe ọ na-amị a na-akpọ mkpụrụ ọdụ agụ i lee anya hụ na nke a akabeghị aka ọ kachaa aka ma chaa ọ na-acha edo edo mm? ọ na-atọkwa ụtọ ma a rachaa ya ọtụtụ oge ọ bụ na anyị bata n'ime ọhịa agba anyị ewere ya wee chere agụụ otu a ka ọ dị nke a bụ osisi ụtụ mm? ọrụ ugbo abụrọ maka onye ume ngana uche anyị dịkwa ya ee dịka oge gara aga anyị jee n'ọhịa bute agba a ga-eji wee gbakọlata ji nke a nee anya ị ga-ahụ na ome ji etopụtala Hmm? ọzọ dịka ibe ya bụ na anaghị agbakọlata ji n'ụzọ ụtụtụ maọbụ n'ọnụ ụtụtụ maka na oge ahụ ọnụ ji ọ ka dị beriberi e nwere ka ị ga-esi metụ ya aka ọ gbajie ọ naghị adị mma ka ọnụ ji na-agbaji ọtụtụ oge a ga-eche ka anwụ chaa nwa obere oge ka ha nwee ike wee gbasie ike Hmm? nee anya ị ga-ahụ na ọrụ na-aga n'iru n'iru ugbu a um, anyị chọrọ ka anyị rụnye um, ya bụ agba hmm? wee gbakọlatakwa ji nke a ka ị hụ ka e si agbakọlata ji enweghị ụzọ ọbụla kpọmkwem e si agbakọlata ji ee ka onye si mụta si na ọ na-agbakọlata ji nke dị mkpa bụ ka ji wee hụ agba ọ ga-eji n'ihe na-arị elu hmm? gbaa mbọ hụ na agba gị bara nke ọma n'ala ọ ga-abụ ikuku kuo ka ọ ghara ikutu ya anyị were nwayọọ gbakọlata ya bụ ọnụ ji Hmm? gbakọlata ya bụ ọnụ ji Agba mbọ na nke ọdị mechara na ya bụ ome ji chekwara ihu n'elu Hmm? onye kwuru ka a na-eme ọ ga-abụ ya bụ ọ na-eto o sizie ebe ahụ wee toro gbagowe ọ bụrụ na nke a gasịa a ga-etinyekwa oli oli bụ nke nnukwu a ga-eji wee jikọọ ọtụtụ agba dị ọnụ Hmm? otu a ka ọ dị maka na dịka anyị kwuru n'oge mbụ na ọrụ ugbo amaka onye ọbụla gbaa mbọ na-akọnye ihe n'ala ma ị bụ onye ọrụ ugbo ma ị bụ onye na-azụ ahịa ma ị bụ onye ọrụ aka gbaa mbọ na-arụ ọrụ ugbo na o kwesịrị ekwesị ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ na ụgụ ụgụ apụtala hmm? nee anya ị ga-ahụkwa na abacha ji nwayọọ nwayọọ wee na-esepụta isi ị ga-ahụkwazi ọka hmm? ga-ahụkwazi ji ị hụ na n'oge adịghị anya ọ bụrụ na ibe m na-agba mbọ na-ewere mkpụrụ akụ dị n'ugbo ha m sorokwa ha hmm? onye ka uke na-eme ndị be anyị sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ onye rụọ n'anwụ o rie na ndo i lee anya wee hụ na anwụ na-achakasị m n'isi ekele dịrị ndị igbo ndị nwe anya nka wee rụpụta okpu ata ga-abụ ị nọrọ n'anwụ anwụ aghara ịcharị gị ụbụrụ isi Hmm? otu a ka ọ dị biko onye ọbụla gba mbọ ee banye n'ọrụ ugbo na ọrụ ugbo dị mkpa rinne Hmm? jisinụ ike igbo njem ọnụ ee biko ọ ga-adị mgbe ọzọ daalụnụ